Akuluakulu munthu ukafika ku ndende umavutika. Choyamba ukangofika ku ndende umakumana ndi ma inmates akaidi anzako. Amakufunsa kwagwanji m'bale? Mudalakwa chani? Nde umamuuza ah ndilibe passport. Ama! Ah ineyo eh ndi passport ndili nayo koma mapepala mapepala ndilibe. Makofi pati? pamene paja tsono iweyo umaona ngati south africa iyi ndi dziko la makape sumadziwa zoti mashasha ifeyo tilipo kunoku unabwera liti Ah, anabwera 2015 mwina akugwira mu 2025 koma anabwera 2015 ndi nthawi yonseyi wakhala opanga ndalama umatumikira dziko la kwanu Mm, makofi kumenya pati umatibera zinthu za mdziko lathu makofi kutibula pati pamene paja kenakono imafika nthawi amazakuza zochita chani phwanga kuti upeze malo ogona panopa ugule nde kani muziona anthu ambiri akangofika kundende kuja amangopempha eh, tumizeni vocha tumizeni maenisis ndizi zinthu zija zimene amayitanisa zija nzakuti afuna agule mtendere kundendeko fa kundendeko kulibe mtendere ayi

Ndiye nthawi yoti chakudyano chikubwera. Chikafika chakudya chija akupatsa ndithu bhobho chakudya chako ndi ichi. Koma kuti uchidye chakudya chija uyenera ugule kwa akaidi anzako. Makofinso pati? Pamene paja. He! Uyenera ugule chakudyachi. Nde kani muzapeza zoti anthu aja amaitanitsa hey vocha vocha izi ndi izi. Vocha ija yogulira chakudya. Kenakono moyo wa kundende wayambika pamene tsiku loyamba. Tsiku loyamba Akaidi anzako aja amabwesa zovala chimulu patsa mu zovala zimenezo ukachape nde sungayankhule izi ndi izi aa umangonyamula zovala zija ukachapa mwandimvetsa nde china chilichonse chimene akufuna akaidiwa amakutuma iweyo mwandimvetsa kapange chakuti kapange chakuti kenakono apolisi amakutenga kumapita nawe ku court izi ndi izi koma akukunyamula mu cell muja kupita nawe ku court m'bale umalandiraso makofi eh, foreigner pa pa pa pa pa pa apolisi amakumenya pati pamene paja akuluakulu kundende ndi koyipa kwambiri makamaka za dziko la south africa kenakono imafika nthawi yopanga deport ikafika nthawi yopanga deport pali list sinanga mukamalowa mu cell muja mumalembesa maina nde amaona pa list paja okay chaka chino kapena mwezi uno titumiza anthu awa nde uli ndi mwayi pa list paja opezekapo nde uli ndi tsoka pa list paja osapezekapo ukapezekako pa list paja ndi pamene anthu amatumizidwa ku maiko akwawo mwandimvetsa nde zimangotengera mwayi wako ungathe kupita ku ndende kuja mwezi uno after miyezi itatu watulukako akutumiza ku dziko la kwanu ungathe kupita ku ndende kuja mwezi uno nkudzatuluka after miyezi 8 after chaka kukutumiza ku dziko lakwanu zimangotengera mwayi mwandimvetsa and panopa system imene ayamba ndiyakuti akakugwira muja ati samakutumiza nsanga ayi amakusunga pena pake mwina miyezi 5 miyezi 8 kenako azakutumizani ndiponso kuti akutumizeni uyenera upeze ndalama yokwana 3 pin yotumizira ngati ulibe uzingokhala kundendeko iyi ndi system imene afuna akhazikitse mwandimvetsa pofuna kukhaulitsa ma foreigner ati akakugwirani muja azikusungani kwina kwake kwa miyezi olo chaka kenako akutumizeni dziko lakwanu komanso kuti akutumizeni mwina mukhale ndi ndalama yozilipira nokha kuzilipirira transport kuti mu- akutumizeni dziko lakwanu izi ndi zinthu zimene afuna azipanga mwandimvetsa nde chonde akuluakulu musazalole kuti azakugwireni police ngati kuli kotheka kuthawa thawani sangakushuteni alibe lamulo lokuomberani siwe chigawenga aa mandivese